Hei, ọ bụrụ mgbe enu bụ ana ọsa, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa. Ama m ka anyị si chefuchee ụmụ ihe a niile, chefuchee ụmụ nri a niile. Ihe m na-akwado ugbu a bụ ihe a na-akpọ ighu. Ngwa ka m gosi gị ka esi eme ya. Ọ bụrụ na ị weta ighu gị ahụ, ị bachasịa ya ọfụma ọfụma, buru ya sikwasị n'ọkụ, gbanye ya mmiri, kwuchie ya ka ọ sụọ. Ọ bụrụ na ọ sụtee aka, o nwere ike ibutu obere oge, ihe dịka nkeji iri atọ kwa. I butuo ya, ganye mmara ka ọ ha. Ọ bụrụ na o buru ibu, ị ma na ị ga-esite ya aka ị bịa were nkwo gị wee bịa kwobe ya kwobe ya bụ ighu ahụ ọfụma nkwo eji ekwo ighu dị iche na nke eji ekwo abacha nke abacha nwee ka o si adị nke ighu nwekwaziri ka o si adị iche iche ị ghọtara ọ bụrụ na ị kwochie ya ị gbanye ya mmiri gbanye ya mmiri ga-ekwuchi ya bụ ighu ahụ ọfụma ịsaba ya ihe eji asa ya ozugbo ahụ bụ na ighu anụnwa dị inu ọ dịrọ ka abacha bụ ịsakwanarị ya ịsachapụ ihe niile dị ya ka o nwee ike ghara ịna-anọzi anọ nke anụ bụ na ị ga-asụ ya ka inu ahụ pụọ na ya maka na ị gaghị atanwu ya ya bụ na asago m ya nke izizi gbakwa mmiri saa ya nke abụọ sachapụ ya ọfụma ọfụma ọkwa ịfụ ka m si atụnye aka na gị saa ya ọfụma ị nọọ gbakwa mmiri nke ịtọ wee kwuchizie ya rapụ ya ka echi nwee ike ruo echi ahụ ruo ị nọọ bidozie nke bụ ịsa ya ọ bụrọkwa ịsa nke izizi saa nke ịbụọ ị ga zuo ike hmm. ama m ihe m ji atụnye aka na ọsụsụ ya anụnwa ịsacha ya nnọọ ịfụ na mmiri ahụ adịgo ọcha ọfụma i were ofu taa n'ọnụ gị ọ bụrụ na ọ dịrọzi inu ị mara na ị sago ya ị chọọ mmemme maọbụ ihe ọbụla ị nwere were gbasaa ya mana ọ na-aka mma ihe na-agụcha mmiri buru ya bụ ihe ahụ gbasaa ya o nwee ihe dịka mkpụrụ ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ ganye ka anwụ si acha ịma na ihe a nọ bụ oge udu mmiri ya mere na anwụ achaghị ike ya m gbasaziri o ruru ihe dịka ụbọchị atọ tupu nke m akpọ mana ọ bụrụ na anwụ chaa ya ọfụma ọfụma ihe dịka ụbọchị atọ ọ kpọọ ọfụma ọfụma ọ gaghịzi afịa ahụ etu ahụ ya bụ na mgbe ọzọ ka m gosizie gị ka esi esi ya bụ ighu ahụ ọ bụrụ kist ndị ụka anyị ha sị gị na aja mass anụnwa bụ maka mmadụ niile mana ịnata oriri bụ maka ndị kwadoro onwe ha n'ọkwa grasịa ọkwa ị fụrụ ighu abụghị maka mmadụ niile ighu bụ maka ndị wepụtara isi ọ bụ ndị kwadoro akwado ighu ka eji eme ihe omenala a na-eme naanị ka e si agwọ ya bụ iweta ọkụ gị ịgbanye ya mmiri ncha gị were mmanụ gbanye ya gbanye ya kwụkọọ ya ọnụ ọfụma Were ogiri gị tinye ya gbarie ya. Naanị ihe ị ga-agbanị ime bụ fụ na ihe ahụ ngụ ahụ iji agwọ ya bụ ighu rọrọ arọ ọfụma. Ọ gaghị agba mmiri ka abacha. I were ighu gị mee gịnị? Wụnye na ya were gwọkọọ ya ọnụ. Hey! Ọ bụrụ na mmadụ na-arịa diabetes etu a, ya bụ ọrịa shuga maọbụ ọrịa mamịrị, ọ bụrụ na ịta abacha na-amasị gị mana ọ na-abụ ị tachakwanarị abacha ahụ, ọrịa shuga gị akpali, taa ighu. ịtakwanara ighu ị gaghịzi ama na ị na-aya ọrịa mamịrị chacha maọbụ ọrịa shuga ọ ga-ebutu ya ihe eji ata ighu anaghị egbu oge ọ naghị afịa ahụ naanị were ụtazị maọbụ ọjị maọbụ mmeme nke ọbụla ị were ya wee tapụ ya bụ ighu ahụ ihe na-ekwere ya egwu ka emesịanụ ndị nke m afa m bụkwa ọmalịcha ala igbo ị tatụgo ighu ka ọ na ị tatụbe ya